hali sumaya min danbe sumaya aa galaka ɔnzɔn biyɛn dɛ aa ɔnzɔn biyɛn bɛ na dɛ sangare ɔnzɔn biyɛn dɛ galaka ka di nin waati na o ɲɛma yɛrɛ an mago bɛ na nin waati na yanni an bɛ jigin koyi ayiwa basi tɛ an ka taa mun b'i ye musa sayɔn kamara a ko di ale de kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant tiɲɛ abu safunɛ jara min ye aw ye k'a dɔn fanga min bɛ anw kunna an k'a ma ko transition transition n'a ka d'i ye damɔnzɔn kuma na i b'a fɔ aw ye k'a dɔn camancɛ fanga ko di o de siratigɛ la transition bɛ taabolo min kan nin waati laban ninnu kɔnɔna na fɛɛrɛ ani dabali o bɛna kɛ min bɛ se ka to aw ye k'a dɔn transition a bɛ dɔ dɔdɔ hmm. a bɛ lajɛ hmm. o de siratigɛla min ye aw ye k'a dɔn transition dɔdɔli hmm. a n'a lajɛli sira fɛ ani kudetaw ka se ka bali aw ye k'a dɔn anw ka yanfɛdugu ninnu na farafinna o de kɛlen bɛ sababu ye min ye aw ye k'a dɔn umaru sisako anbalo ko a bɛna bamakɔ yan eh. a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na aw ye k'a dɔn bɔ an ka mɔgɔw ye k'a lajɛ transition bɛ ka taa ni taabolo min ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ k'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna a ma don nataw la u bɛna fanga dɔ sigi sen kan eh. fanga min ka wulikajɔ bɛna kɛ ka kudetaw aw ye k'a dɔn k'olu bali eh. an ka eh, jamana ninnu ayiwa a ko n'i y'a lajɛ min bɛ n'o bɛ aw ye k'a dɔn gine bisawo ɲɛmaba mm-hmm. n'o b'o kofɔ mm-hmm. ale kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ mm-hmm. cedeao aw ye k'a dɔn o fana ɲɛma don ayiwa a tɔgɔ ye umaru si ko a ma anbalo i k'a dɔn k'a fɔ kunun min ye kɛnɛ dɔ kan hmm. n'o ye conférence de presse ye hmm. ani aw ye k'a dɔn tɔgɔfɔbali n'o ye muso kuntigi bali den de ye olu ka dugu ɲɛmaba n'o bɛ françois hollande n'a b'o emmanuel macron n'a b'o kofɔ a n'o ka kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ olu de filɛ ka wulikajɔ kɛ ka conférence ta ayiwa conférence in kɔnɔna hakilina dɔ nana jira min b'a jira k'a fɔ don nataw la u bɛna fɛɛrɛw kɛ ayiwa min bɛ se ka to aw ye k'a dɔn kudetaw aw ye k'a dɔn fanga bɛ sigi sen kan fanga min bɛna kudetaw bali i n'a fɔ aw ye k'a dɔn force dɔ k'o sigi sen kan ayiwa a ko n'i y'a lajɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko fɔlɔ min ye ministre des affaires étrangères ale yɛrɛ tɔgɔ la o de bɛna bamakɔ n'o bɔra yen ale umaru sisako anbalo k'ale yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka na aw ye k'a dɔn anw fɛ jamana in kɔnɔ abu safunɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na nansaraw ka cɛden min filɛ n'a bɛ françois emmanuel macron françois hollande ka di n ye bi e bɛ Ah, pourquoi vous revenez sur ça là n'a bɛ emmanuel macron bɛɛ b'a kalite kelen e ma siga t'a la emmanuel macron a bɛ farafinna o bɛ waati laban ninnu kɔnɔna na a bɛ ka aw ye k'a dɔn munumunusaalo a bɛ k'o dabɔ o de siratigɛ la min ye gine bisaw conférence de presse don aw ye k'a dɔn k'a ni gine bisaw k'o ka ɲɛma k'u y'o kɛ ayiwa o kɛnɛ kan min ye kuma caman o bɔr'o kɔnɔ fo ka taa se anw yɛrɛ ka aw ye k'a dɔn faranjɔrɔ fanga n'o bɛ transition n'o b'o kofɔ kuma kɛra o kan ani i k'a dɔn k'a fɔ farafinna yɛrɛ anw fanfɛdugu ninnu bɔ ka bin min n'o calen don aw ye k'a dɔn an b'a fɔ ko kudeta kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan a k'o de kama a tɛ mɛɛn bilen ale ka minisiri min bɛ n'o ye ministre des affaires étrangères gine bisaw tɔgɔ la k'o bɛna anw bara mali kɔnɔ yan ayiwa k'a bɛna aw ye k'a dɔn anw ka sɔrɔdasiw k'a n'olu bɛna ɲɔgɔn ye ayiwa n'o bɔra yen yɛrɛ aw ye k'a dɔn umaru sisako anbalo k'ale yɛrɛ bɛna anw ka jamana kɔnɔ k'a'an ka k'u bɛ ne ka na ɲɔgɔn ye a ko de siratigɛ la ko ale tigɛlen don a kan k'a dɔn k'a fɔ n'ale nana ni ala sɔnna a ma fɔkabɛn o bɛ sɔrɔ awa i k'a dɔn kow la ayiwa ale n'an ka jamana faamaw ni ala sɔnna a ma k'u bɛna u bɛna ɲɔgɔn faamuya n'a bɔra yan waati min i k'a dɔn k'a fɔ min ye gine bisawo ani gine konakiri ale ni burukina olu ye yɔrɔ ye yɔrɔ minnu fana bɛ yen ni wulikajɔ bɛna kɛ olu nɔfɛ ka taa olu bɛɛ lajɛlen lajɛ ayiwa ale kɔni y'a jira k'a fɔ n'ale nana mali la CEDEAO tɔgɔ la ni ala sɔnna a ma fɛɛrɛ ani dabaliw bɛ sɔrɔ jango tɛ kumakan minnu bɛ n'olu bɔra awa i k'a dɔn ka somɛba in kɛnɛ kan n'a bɛ Accra kofɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛna sigi awa i k'a dɔn u bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na ale yɛrɛ ka fɔ la gine bisawo ɲɛmaa ko projet dɔ bɛ projet min de k'a fɔ ko ka awa i k'a dɔn fɛɛrɛ bɛɛ kɛ kudeta bɛ se ka bali cogo min anw ka jamana kɔnɔna na déjà u ka tabali sanfɛ mm. i k'a dɔn k'u sigilen don u bɛ k'a jateminɛ mm. jateminɛ in ye mun ye mm. k'a lajɛ kudeta kɛla minnu bɛ awa i k'a dɔn fanga dɔ ka sigi senkan n'o bɛ force dɔ kofɔ min bɛ se ka kudeta yɛrɛ bali wa hakɛ ja n'a kɛra i ka na fila nin cɛtigɛ o fana o fɛɛrɛw olu de bɛ ɲini eh. a ko ah. n'i ye jateminɛ kɛ cɛ min bɛ n'o ye awa i k'a dɔn a jɛɲɔgɔn ye n'o bɛ faransikaw ka ɲɛmaaba kofɔ n'o ye Emmanuel Macron ye ale fana awa i k'a dɔn a kumana a kumana kosɛbɛ ka ɲɛsin awa i k'a dɔn min ye jamana yɛrɛ bɛ ka yigiyigi cogo min ani anw ka farafinna dugu ninnu maa minnu bɛ wulikajɔ kɛ u nɔfɛ ka se ka awa i k'a dɔn u bɔ u dabolo kan Emmanuel Macron a kumana awa i k'a dɔn o fana kan ayiwa parce que ko a ko a ko nin somɛ min filɛ nin awa i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ mm. n'a bɛ tali kɛ terrorisiw awa i k'a dɔn olu kɛlɛli somɛ ayiwa min n'o kɛra mm. i k'a dɔn k'a fɔ k'u kumana fɛn caman kan ka nin ɲɔgɔnyeba in jɔn ko ala awa i k'a dɔn CEDEAO mm. o bɛ lahaliya min kan i k'a dɔn u kumana o kan ayiwa nka min bɛ maa kamana gwan ko CEDEAO k'a bɛna wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na k'u bɛna ɲɔgɔnyeba kɛ ɲɔgɔnye min kɔnɔ u bɛna faransi yɛrɛ wele faransi k'a sɔrɔ CEDEAO ayiwa o tɛ bala na o tɛ bala na dɛ faransi CEDEAO dɔ de o faransi de ye CEDEAO ye faransi CEDEAO yɛrɛ ye faransi de a ko don n'o tɛ pour quelle raison CEDEAO bɛna ɲɔgɔn ye aw bɛ faransi invité ko parce que ko c'est la lutte contre la corruption non faransi da don ko jumɛn bɛ ni min filɛ farafinna ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ de ye kelen ye walahi i mana dannaya da min kan dɔrɔn a bɛɛ de ye kelen i b'a sɔrɔ o bɛ bɔ i jigi kɔrɔ a banna Ni tubabuw yɛrɛ Emmanuel Macron ninnu na kirikaraw n'olu nana dɔrɔn u ja bɛ wuli u ja bɛ wuli u t'a dɔn u bɛ min kɛ bilen nin cɛ yɛrɛ tun ko ka di n ye cogo min Umaru Sisoko Umaru Sisokolaka don o don ɔ n'a fɔra k'o fana bɛ ka i tugu Emmanuel Macron nɔfɛ ka tugu nɔfɛ kili kili kili b'a fɔ ko aa tiɲɛ yɛrɛ la ko naaji bɔnnen bɛ jakuma tɔn na ah, kabako tɛ a kuma ka ca a kuma ka ca dɛ CEDEAO ne y'o de fɔ an y'o fɔ a mɛnna o ah. mɔgɔw tun m'an ka kuma faamuya u m'a lamɛn mm. CEDEAO mm. eh, Faransi a bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kelen f'u bɔtɔ aw bɛ fɛn o fɛn min kɛra Faransi ha a banna ala ka ni sababu amina yarabi a fa ye ko n'a nana n'a kariyara ka t'i jɔ Emmanuel Macron ɲɛna mm. k'a fɔ ko la junte militaire ah. hali bi ale b'o kuma de la ale b'o kuma anw ka ɲɛmɔgɔ anw tilar'o la olu bɛ na ka na fɛɛrɛw kɛ kuma yɛrɛ an t'a fɛ ka mɛn ka na dabaliw kɛ ɔ n'a ka di a bɛna an sɔrɔ yan a bɛna an sɔrɔ yan ale ko k'a b'a ka minisiri bila ah. ale yɛrɛ bɛ na ah. ɔ n'i y'an ye eh, eh, eh, a fa tiɲɛ de ye ou bien min don a bɛna an dafalen sɔrɔ a bɛna an dafalen sɔrɔ n'i y'a siya jumɛn ye A bɛna dafalen sɔrɔ ka ko bɔ anw ka ko la ayiwa Musa Sao Kamara a bu ɲɛ kumaba de tɔmɔ a fa la ka bi don bɔ la ɲɛma i k'a dɔn k'a fɔ an b'i fo Musa Sao Kamara an b'i fo ka waleɲuman dɔn ɲɛma i k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ bolo don mɛ bɔ sɛbɛn min ni o tɔgɔ ye ko Nouvel Horizon k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛ jɛkulu min bɛ yen ni o bɛ wele ko M5 RFP a k'a dɔn k'a fɔ ko kununko ninnu ye lajɛrɛ belebele kɛ M5 RFP i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye jɛ kulu ye jɛkulu min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ kabini k'a dɔn k'a fɔ san 2020 na minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga a bɛ se ka dafiri pewu cogo min na ninnu ye wulikajɔ u y'a sɛbɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kabini don tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ taabolo jugu fɛn o fɛn ni a bɛ IBK ka fanga kɔnɔ minnu kɔni kɛra maa ye minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ sanga ni waati u ye a dénoncé a dénonciation ma taa laban min na i k'a dɔn k'a fɔ o ma kɛ fɛn ye min ni a ma dogo maa la hatɛ i k'a dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita u y'a jira k'a a ka fanga n'i y'a ta k'a lajɛ fanga min don i k'a dɔn k'a fɔ fanga julama tɛ fanga min don i k'a dɔn k'a fɔ fanga don min k'a dɔn k'a fɔ u taala kɛlen bɛ mago ye fanga min don a kɛ bɛ du kɔnɔ fanga ye fanga min don a kɛ bɛ musobakɔrɔw ka fanga ye an balimakaw ka hakɛ to kuma an'a tɛmɛ sira don a k'a dɔn k'a fɔ fanga min don a kɛ bɛ k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnw ka fanga ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Karimu an'a nɔfɛmaw k'a fɔ o kuma wulikajɔ u ye a sɛbɛ boloda min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar ka fanga la k'a bin pewu tasiba ka fɔlɔ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ fanga la nin waati na ni o ye transition ɲɛmaa ye k'a dɔn k'a fɔ olu fana nana ka n'u bolokɔni sin k'a dɔn k'a fɔ o M5 kelen na walasa i k'a dɔn k'a fɔ u ka maa ta ka di walasa min ni a bɛ se ka premier ministre ya jɔyɔrɔ k'o fa dankɔrɔba min tara ka bila o baara la nin waati na o tɛ maa wɛrɛ o ye Choguel Kokalla Maïga Docteur Choguel Kokalla Maïga i k'a dɔn k'a fɔ kuma tigi don koyi Docteur Choguel Kokalla Maïga a bɛ se kuma la Docteur Choguel Kokalla Maïga i k'a dɔn k'a fɔ baara fɛɛrɛw bɛ a bolo i k'a dɔn k'a fɔ maa don min n'i k'a dɔn k'a fɔ politique a bɛ a ɲɛdɔn kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana in maa a bɛ se k'a fɔ ko min don anw ka jamana in kɔnɔ Docteur Choguel Kokalla Maïga nin waati in na ale bɛ M5 RFP a ɲɛmaaya a b'a kɔnɔ. min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ chef de gouvernement o fana don koyi o kuma k'a dɔn k'a fɔ kununko u ye lajɛrɛ min kɛ a k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛ in bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a fɛ hali bi min bɛ weele ko soutien n'o ye k'a dɔn k'a fɔ ka armée jukɔrɔma tintin kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na a lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin ye waati laban ye waati min k'a dɔn k'a fɔ sanga ni waati min bɛ tali kɛ attaques la a ma wali ta Camp caman sɛgɛrɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛma i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye buba karamɔgɔ tarawele ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ nin don kama ale tun ye conférencier n'o ye k'a dɔn k'a fɔ kuma tigi tun bɛ a bolo i k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye armée ta k'a lajɛ nin waati laban in na armée bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ la montée en puissance de l'armée k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛdimi tɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la wa i k'a dɔn k'a fɔ ko la montée en puissance bali don ko a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakɛ ja hmm. waati laban in na kan hakɛ minnu ni u atakira bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ u taara laban cogo min na hmm, hmm. n'o tɛ n'i y'a ta ka don tɛmɛnenw lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ ko kan kun atakira min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ armée cɛdenw na i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ mɛn k'a fɔ ko u ye repli Tactique kɛ walima i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ mɛn k'a fɔ ko u ka minɛn dɔw minɛna i k'a dɔn k'a fɔ ko tulo famana o ɲɔgɔn ko kumaw ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ armée kɔni a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ banbaanci u bɛ se ka repousser cogo min na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kan minnu ni olu atakira waati na M5 RFP u y'u da su ma kuma o y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na kɔmi sisan jamana kɔnɔdenw an ka kan ka sɔn k'an bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ ka fɛn ko calcul politicien K'o to yen calcul politicien ka jatemisɛnnin ninnu ka jatew bon bon cogo an k'o to yen voilà kuma ko min bɛ tali kɛ politikimaaw ka calcul misɛnninw na i k'a dɔn k'a fɔ ko an ka olu bila nin waati na min bɛ wele ko souveraineté de l'État ko an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ o bɛ se ka garder cogo min na min bɛ wele ko i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana a dignité a danbe an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ, kosɛbɛ, jamana in bɛ se ka bila a danbe a n'a ka dignité bɛɛ kɔnɔ cogo min na, a banna, i k'a dɔn k'a fɔ conférencier n'o ye eh, Buba karamɔgɔ eh, Tarawele, unhun, a ye kuma caman fɔ, Ahan. a y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama, Tiɲɛ. k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ binkanni wale minnu ni olu taara ka anw ka kanw k'u sɛgɛrɛ, un, armée kɔni a ye a jɔ a jɔyɔrɔ la, Ɔhɔ. kuma i k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na ni min bɛ tali kɛ transition a ɲɛmaaw la, Kosɛbɛ, kosɛbɛ. olu de tanu kan ka taa k'u sɛgɛrɛ ka d'a kan ninnu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ anw ni an bolomaminɛnw an bɛ se ka lakana cogo min na kuma n'a fɔra k'a fɔ an bɛ o waatiw kɔnɔ jamana yɛrɛ ka souveraineté ko o sɛbɛ menacélen kun bɛ n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana a ka jamaniya nin kɛlen tun bɛ fɛn min ni a sɛbɛ menacélen bɛ n'a ma k'a fɔ ko an bɛ ka bɔ an yɛrɛ la dɔɔnin dɔɔnin n'a ma k'a fɔ ko kɛ sababu ye min bɛ tali k'a don ka fɔ bɔ yɛrɛla o bɛ ka dɔn dɔn a bɛ ka kaya a minɛ a bɛ k'a dafa dɔn dɔn an ka fɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa k'a dɔn ka fɔ halibi a bɛ se ka sigi a minɛn kɔnɔ to a filɛ ka ka fɔ kɔnɔ bɛ k'a dɔn ka fɔ Ɛɛ mamadu e tarawele ale ka a bɛ fana mamadu bɛ fɔ ka wali dɔn n'i ye i ka dɔn nfɛz mamadu ese ni y'ale bila ne bɛ mahamadure ta alefɛz kelen ne b'a ta na a ko a funɛ jɛra a ko ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ anw ka jamana in fatan ni naani bɛɛ fɛ min ka dɔn binkanani wale ten Gilamaw u bɛ ka binkanni ta ka ɲɛsin anw ma nka o n'a ta bɛɛ anw ka cɛdenw kɔni an kɛlen bɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ caki wa hali n'u nana sini u bɛ na anw dafalen sɔrɔ taki a ko de kɛnɛ kan min ye i k'a dɔn jɛkulu min bɛ n'o k'a ma ko GSIM n'o ye banbaanci waleya tigilamaw ka jɛkuluba ye donc ala k'o kɔni o jɛkulu o kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ ka kuma ta k'a jira k'a fɔ ko an k'an janto n'o tɛ i k'a dɔn k'olu minnu ye banbaanci waleya tigilamaw ye k'olu bɛ nali koyi groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM GSIM ye awa i k'a dɔn kumakan bɔ maa min kumakan bɛ awa i k'a dɔn video dɔ la o de bɛ Mahamadu awa i k'a dɔn Bari ko fɔ ni bɛɛ ko a ma ko Abu Yehiya Abu Yehiya ale ye maa ye min bɛ GSIM na hmm. n'i ye GSIM ko fɔ hmm. i bɛ nin jɛkuluba in ko fɔ hmm. min ye awa i k'a dɔn tiɲɛnikɛlaw ye a k'o de kama min ye ninnu minnu ka wulikajɔ filɛ nin a k'u ye video min bɔ k'a bin video in tɛ waati jan video ye a ko sabu awa i k'a dɔn n'i y'a jateminɛ ni maa fila ni maa minnu filɛ nin maa fila minnu n'olu bilala hmm. yalisa min ye awa i k'a dɔn waati jan tɛmɛnenw na hmm. européenw ka otage dɔw tun b'a fɛ olu bɛ se ka awa i k'a dɔn labila cogo min ni maa fila ninnu sen bɛ o la a k'o de kama ninnu y'a jira k'a fɔ ah. Abu Safunɛ u ka video in kɔnɔ ah. ko siga tɛ min na ah. k'an ka sigi n'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na eh. k'olu kɔni bɛna taama taama in dama tɛ koyi ka yɛlɛ Bamakɔ kan eh. Bamakɔ minɛ awa i k'a dɔn ni k'o don u kamankɔrɔ eh, Abu Safunɛ u y'o de fɔ dɛ A min kɛra olu la olu ɲɛ don kɔ e maa bɛ datigi bɛ so bilen maa bɛ datigi bali k'a da sogo ayi maa tɛ datigi bali n'Ala sɔnna n'u nana min bugu kɔnɔ kelen don a ko olu bɛ ka taa o kumakan min na ayiwa a k'o de siratigɛ la min ye anw ka armée fan dɔ fɛ n'o bɛ FAMa ko fɔ olu fana y'a jira k'a fɔ k'an ka hakili sigi a ko ninnu bɛ kumakan min na nin ye kuma lankolonw de don sabu awa i k'a dɔn u dɛsɛra bi u bɛ yɛrɛ ɲini na bi u t'a dɔn u b'u ko min ayi ka t'u ja jamina u b'u awa i k'a dɔn u yɛrɛ ɲini min na mm. o de kumakanw filɛ dɛ nka o n'a ta bɛɛ ah. min ye awa i k'a dɔn i b'a ye k'a fɔ siga tɛ min na an bɛ don min na i ko bi FAMa ka montée en puissance eh. o min bɛ yen hali tɛ duguna ko ye sabu awa i k'a dɔn kunkolo yanfan fɛ ah. mentalement an ka FAMaw hakili juru calen ah. don u sɛbɛkɔrɔ lafiyalen don physiquement n'i y'u ye u kwan bɛɛ i b'a fɔ ko alimɛtikala jata o ka cɛ de minɛn yɛrɛ fana alihamudulila Abu Safunɛ an bɛ don min na i ko bi o bɛ anw bolo A a ko awa i k'a dɔn min ye ninnu ye mm. an y'u bali ka wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ o kɛra min bɛ se k'a to u hakilina n'u miirina ye min ye mm. u ka se k'o kɛ waati tɛmɛnenw na a bɛ san tan jate bɔ a b'o hakilina min n'u y'o ta o de ye ka taama awa i k'a dɔn Bamakɔ kan nka o n'a ta bɛɛ u balila o la o de kun kɔnɔna na groupe de soutien à l'islam awa i k'a dɔn GSIM ko fɔ mm. n'o ye teri rɔrisiw ka groupe ye u y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn olu ka donni Bamakɔ kɔnɔ waati ko dɔrɔn don koyi n'o tɛ olu bɛna don Bamakɔ wa ni Ala sɔnn'a ma awa i k'a dɔn a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna a ko n'i y'a jateminɛ video in awa i k'a dɔn a bilala ba la jeudi don kalo tile mugan ani seegin san 2022 o ye kunu ye maa min kumakan bɛ video in kɔnɔ o de ye Muhamadu Bari ye awa i k'a dɔn ni bɛɛ ko a ma ko Abu Yehiya n'o bɛ Katiba de Masina n'a bɛ awa i k'a dɔn o jɛkulu la a ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin jɛ min filɛ nin ye Katiba Masina Katiba ninnu de ye wulikajɔ kɛ waati laban ninnu kɔnɔna na est-ce que anw ka Sevare camp i k'a dɔn k'olu ye o attaquer o kɛra a bɛ siɲɛ fila bɔ ɲɔgɔn kɔ a b'o bɔ a b'o bɔ k'olu ye wulikajɔ kɛ ka Kati awa i k'a dɔn k'o attaquer o kɛra Zantigila Zantigila Fana Kolokani a n'a ɲɔgɔnna caman a caman a ko ninnu minnu filɛ nin ye k'u ye awa i k'a dɔn a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la joona ko awa i k'a dɔn olu kɔni ka wulikajɔ k'o bɛna sabati kosɛbɛ sabu an k'a bila an kun na bɛn ani kelenya an b'o min ɲini k'an t'o sɔrɔ bilen dɛ Bamacɔlɛya tigilamɔgɔw de
ayi maa tɛ datigi bali kan to sɔrɔ bilen dɛ k'a fɔ mali territoire bɛɛ kan k'olu bɛ awa i k'a dɔn ta tugu anw na kelen kelen mm. a ko n'i y'a jateminɛ Abu Yeya ale min filɛ nin awa i k'a dɔn maa don min awa i k'a dɔn a kɔni jamana kɔrɔnfɛla ni jamana camancɛ a y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni tun bɛ ka binkanni waleya de ta ni ka ɲɛsin o ma a ko nka bi k'an yɛrɛ k'a jateminɛ ko jamana fan bɛɛ k'olu tɛ ka yɔrɔ si to yen eh. Waleya ta ka ɲɛsin fan bɛɛ lajɛlen ma a ko n'i y'a lajɛ ah. i b'a ye k'a fɔ ninnu ka nin wulikajɔ min filɛ nin jɔn ko ala ko nin ye awa i k'a dɔn fɛɛrɛw de hmm. ka se ka awa i k'a dɔn anw hakilila tunun a banna ka se ka anw hakilila suɲɛ n'o tɛ oh. bɛɛ b'a dɔn eh. min ye awa i k'a dɔn jamana in bɛ taabolo ah, min kan anw ka lakana maaw awa i k'a dɔn olu bɛ taabolo min kan a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ninnu ka nin kan tɛ dɔwɛrɛ koyi ko kuranna ye min fɔ eh, sariya ye min ye ko fo jamana in ka kɛ awa i k'a dɔn an tɛ taa fɛ sariya an k'o de an ka tɛmɛ o de fɛ eh, eh, san joli joli b'a kɛlɛ la a bɛ ɲɛ sɔrɔ o k'olu ka kɛlɛ in sariya dun dɛ sabu sariya min bɛ yen n'a bɛ ka boli Afganistan n'an ɲɛ b'a la talibanw bɛ k'u sɔn cogo min k'i k'a dɔn k'olu fana bɛ na o de jagoya pɛnpɛn anw dala ye Mamudu Bari ni awa i k'a dɔn o ye Abu Yeya ye ale y'a jira k'a fɔ o tuma olu bɛ na pɛnpɛn ta n'o ye ka banaminw ta ni ka ɲɛsin anw ka la capitale yɛrɛ ma n'o ye Bamakɔ ye a bɔ O video y'o de sarada y'o de sara u y'o de tari o video de bila video yɛrɛ bilara ka ban u hakilila dɔn ka ban o ka ɲi o bɛ anw tɔw aguerri o ye occasion ye an b'an tɔw former ka bila o de kama an ka taa ko awa i k'a dɔn Abu Yeya y'a jira k'a fɔ anw tɛ se k'olu lajɔ an nana ni fanga min fana ye n'o ye minisma ye anw jigi dalen tɛ minisma kan, sera minisma ko kɔni tɛ sa. ko minisma kɔni tɛ Ɛɛ. wa ko minisma Ɔhɔn. k'o yɛrɛ fana awa i k'a dɔn k'o tɛ se ka olu lajɔ Yɛ. o tuma k'olu sago ye min Anw jigi t'olu sariya kan. Ɔhɔn. o ka pɛnpɛn A bara. ko ni ala sɔnna a ma k'olu bɛ awa i k'a dɔn o de nɔfɛ A bara. a ko nin video min filɛ nin Video. anw ka cɛdenw fana y'a jira k'a fɔ nin ye awa i k'a dɔn video de provocation de ye O don. sabu Ɔhɔn. binkanni waleya tigilamɔgɔw u kun hakilila fɔlɔ bɛ cogo min Ayi. o tɛ ten bilen an ye maa dama min faa ka b'u la bi a banna u bɛ yɛrɛ ɲini de la mm. o de y'a to sa u ka malo malo in sigi fɔ u bolo ah. u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min kɛ bilen yalisa ka se ka o bɛɛ lajɛlen camoufler k'o dogo ah. u bɛ ka fɛɛrɛ ani dabaliw de kɛ ka nin mm. kumakan ninnu k'olu bɔ k'u ben a ko n'i y'a lajɛ siga tɛ min na mm. min ye kɛlɛkɛ yɔrɔ la anw ka cɛdenw ah. n'o ye fama ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛra anw ka kanw nɔfɛ nin waati ninnu na cɛdenw y'u jɔ u jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la wa opération dɔ bɛ yen n'o bɛ awa i k'a dɔn eh, an ka forces armées maliennes n'o b'u ko fɔ don awa i k'a dɔn ninnu kama hali opération kɛlɛtigi ka taa u wɔgɔbɛ fo u dagayɔrɔ u bɛ yɔrɔ min dɛ ka taa u wɔgɔbɛ k'u bɔ yen ka na n'u ye min bɛ kan ka daw kan ni ka o daw kan u ka minɛnw an bɛ k'olu minɛ u la awa i k'a dɔn kɛlɛkɛcɛfarinw an bɛ k'u caman faa o tuma na min ye awa i k'a dɔn anw ka awa i k'a dɔn forces armées maliennes état major général de l'armée o y'a jira k'a fɔ wulikajɔ min bɛ yen bi a dogolen tɛ maa si la o tuma na ninnu ka nin kumakan in Abu Safunɛ k'an ka taa ci la an ka taa ci la bɛɛ ka ci la kuma kuntanw de don wa ni ala sɔnna ma aw jɔyɔrɔ ye min ye k'u b'u jɔ u jɔyɔrɔ ayiwa nka janto in yɛrɛ la a kɔrɔko ka ɲi o tuma min ye arme ye ko an ka siga bɔ a la ni ala sɔnna ma plan min b'u fana bolo olu de b'o dɔn nka u tɛna sigi k'a fɔ dɛ a tɛna fɔ dɛ maa sɔminen i hakili juru ka jan ala k'an ni sababa amin rabi mama ture mama ture a ka fasire nin ye ayiwa abu safunɛ jara nouvelle horizon o ka bido bɔli i bonya ayiwa Ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ nouvelle horizon n'i y'ale bila, anhan, le soir de Bamakɔ n b'ale ta calaw, a ta, i k'a dɔn k'a fɔ hali bi min bɛ tali kɛ lakanabaliya la, un, Laya Jara a kumana ɛ soir de Bamakɔ kɔnɔ, Laya ko di, i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ banbaanci maa 33 la, ɔhɔ, minnu n'i ka dɔn k'a fɔ armée Mali les FAMa, kosɛbɛ, a ye ka dɔn k'a fɔ ko u ye tɛgɛ da olu kan, han, wa a kɛra i ka dɔn k'a fɔ Npɛsoba o maraw kɔnɔna na, est ce que Npɛsoba, Npɛsoba O bɛ vers kucala kucala kaw ka fanfɛlaw tɛ i ka dɔn k'a fɔ laya jara a ko min bɛ talikɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin waati laban in na attaquew kɛra simultané n'o ye ka attaquew k'u tugu tugu ɲɔgɔn kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ talikɛ an ka faamaw olu daga yɔrɔ daga yɔrɔ law la walayi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ banbaanci cɛ bi saba ani saba Aha. kucala mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la dugu min bɛ yen ni o bɛ wele ko npɛsoba Kosɛbɛ. k'a dɔn k'a fɔ ko armée ye k'a dɔn k'a fɔ patrouille belebele kɛ patrouille min k'a dɔn k'a fɔ ni u ye a kɛ Aha. min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ banbaanci cɛ bi saba ani saba la Kosɛbɛ. a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u y'olu wɔgɔbɛ Aha. wa i k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ u ka wow kɔnɔ kosɛbɛ Banbaanci cɛ bi saba ani saba in i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ dɔw bɛ u weele ko talibew a b'i n'a fɔ u kɔni kɛlen bɛ k'u yɛrɛ kɛ talibe ye n'o ye ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni u bɛ yaala yaala i ka dɔn k'a fɔ ha ka jaka kɛ dinɛ k'a kuma dɔw lase i ka dɔn k'a fɔ u kɛlen bɛ ka o baaraw kɔni daminɛ n'i ye banbaanci cɛ bi saba ani saba in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ talikɛ burukinabɛ cɛ tan ani saba la ko o yera a la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ ivoirien cɛ saba la o bɛ a la guinéen maa kelen ani ka nigéria maa kelen maliden yɛrɛ maa tan ani duuru bɛ a la i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ fɔ maa bi saba ani saba la i ka dɔn k'a fɔ npɛsoba ale secteur kɔnɔna na n'a bɛ kucala mara kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ka ka fɔ u y'o kɛ ka ka fɔ a ye wuli kajɔ belebele kɛ wuli kajɔ min ka ka fɔ ni a bɛ wele ko bato u ye o baaraw daminɛ ka ka fɔ bato kɔnɔna min bɛ talikɛ ka ka fɔ bereletɔ de la garis ka fɔ ko o emaw tun bɛ a kɔnɔ a zda miiri nas ka ka fɔ santuuru dansiriricɔn min ni o bɛ ka ka fɔ kucala hmm. n'a bɛ wele ko santuuru dansiriricɔn mili tɛ dɛfanteri ka ka fɔ ko o jɛkulu fana maaw tun bɛ a kɔnɔ minnu de ye wuli kajɔ sɛbɛ boloda ka fɔ nin ba ma nci ninnu ka se ka ka bɔ u ka miw kɔnɔ hmm. laya jara a ka kuma la ko i ka dɔn k'a fɔ banbaanci ninnu waati min na u bɛ wɔgɔbɛ o y'a sɔrɔ kɔni i ka dɔn k'a fɔ u kɛlen bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ fɔlɔkɔ ye mm-hmm. min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ dinɛ o kumaw la u bɛ k'o fɔ kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ olu ye dinɛ lasebaaw ye k'a kɔni jirala k'a fɔ ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ mm-hmm. i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛn foyi t'u bolo min b'a jira k'a fɔ ko ninnu ye i ka dɔn k'a fɔ maa jɛlenw ye kuma i ka dɔn k'a fɔ armée u ye wulikajɔ u ye a sɛbɛ boloda wulikajɔ in kɔni taara bɔ nin na mm-hmm. i ka dɔn k'a fɔ a kɔni jira k'a fɔ u ka ɲɛmaa dɔw bɛ yen minnu bɛ olu ye chefs religieux ye des marabouts olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa minnu ni u minɛnen filɛ nin ye aw bolo k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye olu ka maa ye k'a fɔ ko banbaanciw tɛ i k'a dɔn k'a fɔ waati min na an bɛ waati min kɔmi sisan armée kɔni u kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka tɛgɛ da maa ninnu kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw la u bɛ k'a sɛbɛ boloda k'a dɔn k'a fɔ ka fɔ maa bi saba ani saba min ni u minɛnen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na Npɛsoba mara kɔnɔna na ni u ka ɲɛmaaw bɔlen filɛ k'a fɔ k'a fɔ ko olu ka maaw don min bɛ talikɛ olu ka talibew don koyi k'a fɔ ko diinɛ ma eh, min bɛ talikɛ banbaanciw la k'a fɔ ko olu tɛ hmm. i k'a dɔn k'a fɔ armée a bɛ k'a sɔgɔbɛ armée a bɛ k'a larawuli k'a boloda k'a dɔn k'a fɔ ni maa minnu filɛ nin ye k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ banbaanciw don ni banbaanciw tɛ i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni o baaraw bɛ sen na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ fasiriba la a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ sebare tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ hmm. Sokolo i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se Kalunba ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni bin kɛra u kan nin waati labanw na i k'a dɔn k'a fɔ banbaanciw ye wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda nin yɔrɔw la k'a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ a ma kɛ fɛn ye min ni a kɛra basi ye min n'a na dɔgɔyara k'a sababu kɛ armée a ye riposte boloda min bɛ talikɛ hali bi an bɛ waati min na kɔmi bi wulikajɔ bɛ sen na armée fɛ k'a dɔn k'a fɔ secteur minnu bɛ ni o bɛ wele ko Sokolo i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se Kalunba ma ani k'a dɔn k'a fɔ Murujan o maraw kɔnɔ Armée a ka hélicoptère ah. olu kɔni bɛ wulikajɔ la ka dɔn ka fɔ pankuru bɛ sanfɛ hali bi ka laraweli k'a boloda kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ maa minnu bɛ i ka dɔn ka fɔ banbaanciya wale la nin secteur la i ka dɔn ka fɔ tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min na i ka dɔn ka fɔ fasiriba ni o ye Laya Jara ah. Laya ko i ka dɔn ka fɔ Npɛsoba o maraw kɔnɔna na i ka dɔn ka fɔ kabini waati dɔ la i ka dɔn ka fɔ sigana kɔni o sɛbɛ nana nin yɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnnen Kucala mara a kɔnɔna na i ka dɔn ka fɔ armée bolofara min bɛ Kucala a i ka dɔn ka fɔ ko u sunabu ye da tɛ u ye k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ u bɛ ka wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda walasa Kucala mara i ka dɔn k'a fɔ ka taa se Npɛsoba maraw ma ninnu bɛ se ka lakana cogo min na i n'a fɔ u tun bɛ cogo kɔrɔ min na armée kɔni u bɛ o baaraw la o de taara wolo min na o kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ maa bi saba ani saba in i ka dɔn k'a fɔ ka taa tɛgɛ da u kan k'a sababu kɛ armée kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ kosɛbɛ nin yɔrɔ in na walasa i ka dɔn k'a fɔ adamadenw olu bɛ se ka da ka sunɔgɔ cogo min na bolomafɛnw u bɛ se ka lakana cogo min na Fasiri filɛ an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn don. A bɛ sanfɛ la bɛ fɔ ka waliɲuman dɔn hali bi ka jirali maw na ka fɔ tulo bɛ araj fɛn bi kɔnɔntɔn ni naani to bɛ muru duuru duuru anw bɛ laeli kɛ ka bɔ ko ɲuman wɛrɛda la nɛgɛjuru sira sɔ santu sɛ trantu karantu foli ani tɔ bɛ ka ɲɛsinya ma i bɛ ma jara i ka dɔn tunkara an b'a fɔ ka waliɲuman dɔnbaliyaso k'a ni baara baara don don ka dɔn bɔ kɛrare bɛtete ko ala kɛ fari jagabɔ ye n'ala sɔnna ala k'a ban pewu Ami. ni ala sɔnna Ahan. a ti mɛn Ahan. an ni Bete awa i k'a dɔn baaraw bɛna daminɛ A bɛ kɛ. ni ala ka jɛn ye. Ayiwa. hali bi Ahan. fasiri an bɛ taa An ka taa. Soir de Bamako Suwa. awa i k'a dɔn Umaru Ongoiba A ko di? a de kumanen bɛ Abu Safunɛ Jara ni awa i k'a dɔn Abu Yeya n'o ye awa i k'a dɔn erebeliw ka cɛden n'ale kumana Dana Anbasagu olu fana ka cɛden awa i k'a dɔn o fana kumanen bɛ Yusufu

jadisiw u ɲɛmaa minnu bɛ bamakɔ yan bamakɔ yan dɛ bamakɔ yan kɔni kɔrɔnfɛla tɛ cɛmancɛ bolo tɛ tapi nka a ɲɛfɛla a ɲɛmaa minnu bɛ anw fɛ bamakɔ yan tant que tɛgɛ ma da olu kan kosɛbɛ o tuma ko an ka sigi a kan k'a fɔ ko kɛlɛ in tɛ kɛlɛ banda ye ayiwa ka d'a kan a sun bɛ bamakɔ yan de Ɛɛ Abu Safunɛ Jara o tɛ i ye kuma in faamuya a banna a min ye awa i k'a dɔn Yusufu Toloba a kumana ni o yɔrɔ di a ko n'an ma wuli k'an jɔ tant que min ye awa i k'a dɔn jadisi ɲɛmaa ninnu n'olu kɔni bɛɛ ma awa i k'a dɔn minɛ ka awa i k'a dɔn minnu bɛ bamakɔ yan n'u ma minɛ k'u daba fara piya min ye awa i k'a dɔn kɛlɛ min n'an b'a la k'u dafa k'u la dɛ K'a fɔ an b'a fɔ k'a bɛ ban a tɛ ban dɛ a ko nin jɛ in chef d'état major général min bɛ yen n'a bɛ Dana Ambasagu na n'o ye Yusufu Toloba ye a ko kunun kalo tile mugan ani seegin a fana kumana a kumana sabu a ɲɛ b'a la wulikajɔ kɛn bɛ awa i k'a dɔn FAMaw nɔfɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na fɔlɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u tun bɛ tukɔnɔnaw de la u yɛrɛ damaw de tun bɛ ka awa i k'a dɔn ɲɔgɔn boso ka ɲɔgɔn borotɔ kɔfɛ awa i k'a dɔn u nana se anw ka FAMaw ma f'u ka kanw kɔnɔ hali sisan sa ko an ɲɛ b'a la awa i k'a dɔn ninnu bɛ ka wulikajɔ min kɛ anw yɛrɛ ka dugu ba minnu bɛ yen n'i tɛ sigi n'a ye fiyewu k'a fɔ k'u bɛna binkanni waleya ta ka ɲɛsin o yɔrɔw ma min ye a k'a dɔn Yusufu Toloba ko a k'a dɔn bɛ ka suuru ka ɲɛsin o dugubaw de ma a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye a k'a dɔn bi cogoya foyi tɛ an bolo janto n yɛrɛ la kɔ cogoya foyi tɛ an bolo terroriste ɲɛmaa minnu bɛ yen u lafasabaa minnu bɛ yen u dɛmɛbaa minnu bɛ yen n'o y'u ka parenw ye minnu bɛ Bamakɔ yan n'u bɛ bi la n'u dogolen bɛ mm. n'an m'u minɛ ka u tɛgɛ kɛ u ku ye mm. donc ala awa i k'a dɔn an sigilen bɛ ni banni min ye k'an kana an sigi n'a ye a ko n'i y'a jateminɛ min ye video dɔ ye mm. Yusuf Toloba min filɛ nin n'o ye awa i k'a dɔn Dana Ambasagu mɔgɔw u ka awa i k'a dɔn chef d'état major ale de kumana a y'a jira k'a fɔ kabiri transition nana fo ka na se an bɛ don min na i ko bi kɛlɛmisɛnninw bɛ fan bɛɛ fɛ tiɲɛ don Olu bɛ transition maaw fo u bɛ baara min na u bɛ gouvernement fo a bɛ cɛsiri min na u ka hali bi u k'u ka ceinture serré sabu a k'a dɔn n'u ma ceinture serré i k'a dɔn k'a fɔ a kuma a bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya n'u ma ceinture serré jadisiw minnu bɛ bamakɔ yan ani minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw fɛ k'i k'a dɔn olu bɛ wuli ka jɔ u b'o sabati o tuma ale bɛ min fɔ o de k'a fɔ an ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɛ jadisiw dɛmɛbaa minnu bɛ yen n'u bɛ dibi la n'u bɛ bamakɔ yan nɔ ko

n'i ko djihadistes tapis à Bamako ici u ka parenw bɛ yan ɔ an bɛɛ bɛ k'a fɔ o mais e bɛ se ka
ça c'est le problème voilà jɔn de ye jɔn ye ale min bɛ n'a bɛ ka nin n'ale bɛ n'a bɛ faso dɛmɛ s'il a des preuves s'il a des preuves et que a b'a dɔn tigitigi k'a fɔ tiɲɛ don karisa bɛ nin cogo in na il faut les dénoncer
tant que i b'o de fɔ tant que an ma abusa fana minɛ a banna ou bien tant que an ma bura minɛ ou bien tant que an ma madu mayiga minɛ olu de terroriste ɲɛmaaw olu de y'a ɲɛmaaw aw hakili b'a la ko bɛ kɛ cogo min a ti ɲɛ ti ɲɛ misali don dɛ misali don c'est un exemple voilà awɔ bon n'a m'o fɔ fo ka kuma balancer nin cogo in na tout le temps kuma en parabole tout le temps kuma en parabole maaw ɲugu bɛ don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ an t'a dɔn min don Isufu fana k'o lajɛ koyi, a kan k'o lajɛ, anhan, n'ale kɔni b'a dɔn, n'i ka jamana don, k'a fɔ ko a ɲɛmaaw bɛ Bamakɔ yan, i k'i b'i ka jamana dɛmɛ, ɔhɔn, a fɔ, i b'a fɔ, n'i y'a fɔ an k'a mɛn, ɔhɔn, ni jamana faamaw fana ma wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ, a min don an fana an population fana bɛ yen o, population bɛ yen, ça c'est clair, ça c'est clair, n'e b'a fɔ jamana faamaw ye dogo la, awɔ, i ɲɛ b'a la baara ko tɛ ka kɛ, awɔ, a panparakile fɔ kɛnɛma piya, a banna, an k'a mɛn, a banna Sinon a ye min fɔ dogo la tan an caman bɛ yaala nin fɔ koyi dabiri dabiri ye dɛ a ye min fɔ an caman bɛ yaala ka dabiri dabiri don walayi maa si tɛ k'i bolo kuru bi ni kuma in bila ka fɔ a ka ca san tan nin kelen bɛ fɔ wala k'a ɲɛmɔgɔw bɛ bɛ bamakɔ yan maa si ma deli ka minɛ bamakɔ yan k'o ye rebelle ɲɛmaa dɔ ye walima k'o y'u ka fournisseur ye o ma kɛ ko de bɛ taa n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn ko in bɛ cogo min hali bi a y'a jira k'a fɔ min awa i k'a dɔn toloba ye toloba ko a ka dɔn olu kɔni bɛ taabolo min kan i ko bi u n'u jɔ u jɔyɔrɔ k'u cɛsiri sabu min ye armée a bɛ wulikajɔ min na terrain kan awa i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn, ɲɛ b'o la, an b'u fo k'u waleɲuman dɔn, a k'o de siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn Fama, Fama, ɛɛ an bɛ don min na i ko bi, bi, yɔrɔ min bɛ yen ni Fama tɛ ka se ka se yen, ni Fama jama tɛ yen, un, i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ fɛɛrɛ kɛ, un, k'o yɔrɔ ninnu k'olu lakana, un, min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn jamana bɛ se ka lafiya cogo min, a k'olu bɛ kunnafoniw di nin yɔrɔ in dɛ, a ko nous fournissons des renseignements aux militaires sur les mouvements ah. des assaillants ah. ɔ u bɛ kunnafoniw di ah, sɔrɔsiw ma awɔ i k'a dɔn min ye awa banbaanci waleya tigilamaa ninnu u ka taakasegin n'u ka donkabɔ o bi lahaliya minnu na olu b'o kunnafoniyaw olu b'o di waati bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ Yusufu Toloba y'a fɔ cogo min i bɛ kunnafoniya di o kan cogo min i jija Yusufu maa minnu bɛ yen n'olu n'i dan b'u la k'a fɔ u don Bamakɔ yan olu don Bamakɔ yan u tɔgɔw di u t'a fɔ a banna a banna koyi Yusu Toloba ko hali bi a kumana a y'a jira k'a fɔ min ye awa jihadistes min ye awa i k'a dɔn marifa ni kisɛ dama tɛ koyi mugu ni kisɛ dama tɛ dɛ k'an k'a lajɛ bi awa i k'a dɔn kuma ɲɔgɔnya min ye dialogue ye o fana an k'o sinsin jamanakɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to jamanakɔnɔdenw bɛ lafiya cogo min a ko bi awa i k'a dɔn kɛlɛ a ka gɛlɛn an k'a fɔ ko maramafɛn dama k'o de bɛ kɛ sababu ye ka kɛlɛ awa i k'a dɔn k'a ban attaque minnu n'olu kɛra i n'a fɔ kati i n'a fɔ seware a ye welewele da kɛ population ma k'an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an ka to ɲɔgɔn fɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ayiwa a y'a jira fana k'a fɔ min ye population ye k'u kan k'u janto u yɛrɛ la u kan ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ donsow ani surasiw ninnu fɛn fɛn filɛ nin ninnu t'u juguw ye dɛ ninnu bɛ ka na u lakana de ninnu bɛ ka na u dɛmɛ de an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma yalisa ko ninnu a bɛ se ka ɲɛ cogo min ayiwa

Dana Ambasagu gɛlɛya la e jalasago o gɛlɛya la Yusufu Toloba tun ye nin kuma kelen fɔ k'a fɔ ko ka wuli minnu ye awa i k'a dɔn moti tigitigi minnu bɛ yen n'olu fana bɛ terorisiw dɛmɛ n'olu ni terorisiw tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo ko ka wuli u nɔfɛ moti mara la nka hali bi tɔgɔ ma fɔ c'est ça le problème ale kɔni bɛ yɔrɔ ciblé a ko la ville de Mopti est infiltrée par des assaillants i y'a faamuya moti bamaci waleya tigilama ninnu u ɲɔ ɲɛnen bɛ yen awa i k'a dɔn moti mara la min ye awa i k'a dɔn ko o kuma na fo awa an k'a lajɛ u bɛ taa ni ka segin kɛ ko hali u tɛ jɔrɔ o kuma na fo an k'a lajɛ an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Dana Amasagu min ye awa i k'a dɔn Umaru Ungoyiba Soir de Bamako nin y'a ka fasiri ye. Youssou Toloba an k'a wele a k'an dɛmɛ koyi, a k'an dɛmɛ, a k'an dɛmɛ yalasa an bɛ se ka lafiya cogo min na, n'o tɛ a kuma ka ca, ayiwa, an bɛ taa Nara min ye awa i k'a dɔn n ka cɛkɔrɔba bɛ yen n bɛnkɛ Musa Musa Yehiya, Musa Yehiya, Musa Yehiya, ɔ n ka cɛkɔrɔba don n bɛnkɛ don, Musa Yehiya, ɔ Musa finitigi don a b'an lamɛn a tulo b'an na nin waati in na, n bɛnkɛ don, a bɛ kan kan kɔnɔ ɛ Nara, a bɛ Nara, tabarikala, a bɛ Nara, ko Ala k'u protéger amina yarabi, ayiwa, a tulo b'i la, ayiwa, a n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ, fɛn o fɛn bɛ Nara nin waati in na, ayiwa sɔrɔdasi kunda n'u tulo b'an na finitigi an bɛ dugawu de kɛ ala k'u bɛɛ ala sɔnna ala bamaci ninnu ala k'u bɛɛ lajɛlen lakana ni ala ka jɛ ye sebaaya ala k'a d'u ma ko vive les FAMa vive les FAMa bon courage vive la transition ko on est fier on est fier d'eux voilà ala ka nisɔn ba tabarikala bisimila alhamdulillah ɲɛma i k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ bolo don bisimila k'a dɔn k'a fɔ nin ye sɛbɛn min n'i k'a dɔn k'a fɔ a bɔra MINUSMA mɔgɔw ka sɛbɛn don k'a dɔn k'a fɔ a bɔra Nouvel Horizon kɔnɔ O ko k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ gawo la gawo k'a dɔn k'a fɔ gawo police de proximité o tɛ dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ population olu ni polisilakaw k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔnɔ bɛ kɛmɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa k'a dɔn k'a fɔ lakana a bɛ se ka sabati cogo min na gawo ale yɛrɛ a duguba in kɔnɔna na parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ a jirala kabini k'a dɔn k'a fɔ nin bamaciya wale nin a daminɛnen anw ka jamana in kɔnɔ gawo dugu kɔnɔna kɔni kɛra yɔrɔ yɔrɔ min k'a dɔn k'a fɔ sanga ni waati min bɛ tali kɛ bamaciya wale la

denmisɛnw k'a dɔn k'a fɔ u ni polisilakaw u farala ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sanga ni waati u ka kɛlɛkɛda minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o y'u ka dondaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamaciw u ka teli ka don da o da fɛ ma binkannikɛlaw kan ka don da o da fɛ ma denmisɛnnin denmisɛnnin kɔni farala ninnu kan walasa k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka lakana k'a boloda cogo min na k'a dɔn k'a fɔ nin kɛra waleya min ni a diyara direction régionale de la police nationale min ni a bɛ gawo a kɔni k'a dɔn k'a fɔ nin hakilina in a cɛ ka ɲi kosɛbɛ olu na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ denmisɛn dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ u na fɛɛrɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu ni sɔrasilakaw n'o polisilakaw ye u ka jɛ ka baara kɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ denmisɛn cɛ kɛmɛ na k'a dɔn k'a fɔ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ lakanabaw ma faralen bɛ ɲɔgɔn kan nin waati na min bɛ tali kɛ gawo a dugu kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka lakana cogo min na walasa k'a dɔn k'a fɔ taa ka segin a bɛ se ka nɔgɔya gawo a dugu ba kɔnɔ cogo min na kosɛbɛ parce que ba ka fana i ka dɔn ka fɔ ni o ye ka dɔn ka fɔ ɛ Nouvel Horizon ye aa olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin fasiri in kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ nin hakilina in kɛra fɛn ye min n'i ka dɔn ka fɔ ɲɛmaa minnu bɛ Gawo nin waati in na Aha. u ye tɛgɛrɛ fɔ nin hakilina in na Kosɛbɛ, kosɛbɛ. u ye denmisɛn ninnu fo k'u waleɲuman dɔn Ɔhɔ. an bɛ waati min na i komi bi Han. a ye ka dɔn ka fɔ ko denmisɛnw ani polisilakaw A b'a la. olu kɔni bɛ ka jɛ ka lakana k'a sɛbɛ sabati Ayiwa. Gawo mara kɔnɔna Gawo dugu kɔnɔna na Kuma ka ɲi. walasa i ka dɔn ka fɔ ɛ, basigi a bɛ se ka sabati Gawo a duguba kɔnɔ cogo min A b'a la. Fasiri filɛ nin ye Ɔhɔ. an ye min bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ i bonya bɛ kɔrɔfɔ la abu safunɛ jara yanni an ka taa sugu la min ye awa i k'a dɔn an bɛ fasiri ta fasiri min n'u ko a ma ko aujourd'hui min ye awa i k'a dɔn a kɛn bɛ ka droit de réponse a kɛn bɛ k'o de sɛbɛn a ko awa i k'a dɔn SMTD SMTD SA i hakili b'a la a min ye kunnafoniw u y'a bɔ k'a bin sabu awa i k'a dɔn k'a jira k'a fɔ SMTD min ye awa i k'a dɔn k'a bɛ waati la waati min ni awa i k'a dɔn a gɛlɛyalen don a bolo kosɛbɛ sabu a bisibasalen don ladoncogo ani awa i k'a dɔn wari min bɛ n'a bɛ miliyɔn kɛmɛ naani ani miliyɔn bi duuru n'a b'o kofɔ k'o kɛra gɛlɛya san deux mille vingt et un kɔnɔ hali a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ journal y'o fɔ anw yɛrɛ da donn'a la o kɛra a ko de siratigɛ la min ye nin article ye n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ k'a kɛlen bɛ ka awa i k'a dɔn SMTD a kɛlen bɛ ka jalaki bin a kan kosɛbɛ A ko conseil d'administration ani direction générale hali ani awa i k'a dɔn personnel a kɛlen bɛ k'olu caman ta sabu awa i k'a dɔn min ye nin waleya ninnu k'a bolonkɔnin ɲɛsin u ma a ko de siratigɛ la SMTD olu kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ droit de réponse hali k'o bɔ k'o bin k'a jira k'a fɔ nin ko min filɛ nin a bɛnnen t'u ma bi fiye a ma bɛn u ma sini cɛ olu b'a kɔ sabu awa i k'a dɔn kumakan minnu n'olu fɔlen don kumakan jɛlen tɛ o tɛ ko n'i y'a jateminɛ maa min filɛ nin ka nin fasiri in kɛ hali jɔn ko ala awa i k'a dɔn zurunalisiya yɛrɛ bɛ min laɲini a fɛ n ka kan ka se k'o sira taama hali nɛgɛjuru sira n'a tun y'o kɛ a ka ca ala fɛ awa i k'a dɔn a bilala fili min na a tɛ bila o fili la a ko siège fana o dayɛlɛlen don n'a kun dara yen a na kunnafoniw sɔrɔ a minnu b'a bilasira awa i k'a dɔn sira ninnu fɛ kunnafoni jɛlen kojugu a ko de siratigɛ la awa i k'a dɔn olu kɔni nin ko minnu filɛ nin hmm. olu kɔni b'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn nin ko min filɛ nin ka kunnafoniw ta k'u bila bila sira sugu dɔw fɛ ani waleya dɔw fɛ o ye fɛn fɛn min ni awa i k'a dɔn a man ɲi kunnafoni jatigida kunnafoni jatigida jatigi tɛ nɔ a ko maa min kɛra sababu ye ka kunnafonidi lankolon ninnu k'o d'u ma a k'o y'u bila filijuguba la o kɛra nka min ye awa i k'a dɔn nin ko min filɛ nin hmm. olu bɛna ɲɛfɔli kɛ kunnafoni min ni a dira k'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn février san deux mille vingt et un ɲɛmaa min bɛ awa i k'a dɔn SMTD la ale ye baara daminɛ o waati de o kɛra a ko awa i k'a dɔn a nana ka n'a sɔrɔ awa i k'a dɔn nin yɔrɔ in ladon Juguya dan i k'a dɔn o de tun ye SMTD a ko sabu min ye SMTD k'a daminɛ deux mille dix-neuf ka na deux mille vingt na hali facture caman de tun bɛ yen minnu ye jamana kɔmaaw ka awa i k'a dɔn facture ye minnu u bɛ baara minnu kɛ jamana kɔkan olu maaw ka facturew tun bɛ yen gɛlɛya tun don b'o kɔnɔ kosɛbɛ i n'a fɔ MTN Côte d'Ivoire i n'a fɔ Orange Côte d'Ivoire i n'a fɔ Intercel ani a ɲɔgɔnna caman an ka fournisseur dɔw yɛrɛ fana bɛ anw fɛ yan impôt ni INPS ani CANAM bɛɛ lajɛlen ka ko awa i k'a dɔn SMTD ko la gɛlɛ kun don bɛ a la ayiwa a ko n'i y'a jateminɛ ni article min filɛ nin awa i k'a dɔn a kumana SMTD kan nin cogo in na a kɛlen bɛ ka kuma caman fɔ nka directeur min bɛ ni awa i k'a dɔn o bɛ nin kunna n'o ye awa i k'a dɔn journal in directeur k'o kan k'a dɔn baara yɛrɛ bɛ kɛ cogo min yɔrɔ yɛrɛ bɛ awa i k'a dɔn ladon cogo min k'o kan ka awa i k'a dɔn olu dɔn directeurw ka miteli yɛlɛmaliw kɛcogo nin bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye fɛn minnu bɛ kɛ awa i k'a dɔn u ka sow kɔnɔ a bɛ kɛ cogo minnu na a n'a bɛ kɛ ni dalilu minnu ye olu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye fɛn minnu ni awa i k'a dɔn a dɔnnen don a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ contrat caman de bɛ yen minnu kun tɛ sariya kɔnɔ ɲɛma kura in nalen a y'a contrat bɛɛ lajɛlen cɛ k'a bɛɛ bɔ yen mali kura tɛ wa mali kura la refondation a ko tɛmɛnen kɔ ka tɛmɛnen kɔ u y'a jira k'a fɔ nin cɛ in expérience awa i k'a dɔn k'o tɛ a la n'o ye ɲɛma kura ye ɛ ko nin ko in kɔni ye yɛlɛko kumaw ye o n'i taara ka taa ɲɛma ka CV ta k'o lajɛ i bɛ bɔ fili jugu la o SMTD ko k'u bɛ k'u kunnafoni di ɲɛma bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ directeur général a ye baara daminɛ awa i k'a dɔn février san 2021 nka maa min don expérience min b'a la san tan ni kɔnɔntɔn expérience don 19 ans d'expérience. 19 ans d'expérience. Ah, dans le domaine des technologies, ah. de l'information ah, et, de la, communication. Yeah. Ɛ a ni maa min ko expérience t'o la. expérience b'o la sa. e m'o t'a la sabali sa. ɛ 19 ans cɛ ka fɛ ko ɛ san tan fali gɛn. i bilen fali kan mɛn i tɛna faliw fara sira dɔn. ayiwa ko k'a jira k'a fɔ fana san kelen kɔnɔ direction kura min nana u ye yɛlɛmali don société in na ka awa i k'a dɔn SMTD k'a sigi awa i k'a dɔn sen kelen kan ayiwa baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na mission minnu bɛ yen n'o ye vérificateur général mm. ale ye mission minnu kɛ mm. min ye awa i k'a dɔn bureau du vérificateur général ah. ka taa se contrôle général des services publics ani autorité de régulation des marchés publics ninnu ye contrôle fɛn fɛn kɛ ah. minnu banna o ah. minnu ma ban o n'i bɛ fɛ k'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen awa i k'a dɔn o bɛ yen o kuma SMTD k'a dayɛlɛlen don k'a bila bɛɛ lajɛlen ka bila la n'i bɛ fɛ ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka maliyɛnw bɔ dibi la n'i bɛ fɛ maliyɛnw ka lafiya min ye awa i k'a dɔn cakɛda ɲuman minnu bɛ jamana kɔnɔ u k'olu dɔn SMTD ko k'olu ka baarakɛyɔrɔ k'a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ bɛ se ka taa kunnafoni sɔrɔ o ka ɲi wa dibi-dibi ni dibi foyi tɛ yen min b'a ko la jango tɛ directeur kura min n'o nalen filɛ nin ye a tɛ tɛmɛ nin kan

don ni fasiri ye fasiri min n'an ko a ma ko Soir de Bamako Soir de Bamako ko wula awa i k'a dɔn maa min kuma bɛ o bɛ umaru ngoyiba o b'o fɔ umaru ngoyiba ngoyiba ko awa i k'a dɔn min ye transition ye o kɛlen bɛ ka welewele da kɛ ko awa i k'a dɔn an ka duwawu don kɛ bi duwawu don min bɛ tali kɛ min ye awa i k'a dɔn yanni kalo tile bi saba ani kelen i k'a dɔn welewele da ka kɛ min bɛ se ka dugawu don yɔrɔ yɔrɔ i ye silamɛ ye i ye kerecɛn ye i ye diinɛ wɛrɛ maa ye i k'a dɔn i k'i cɛsiri cogo sugu bɛɛ la min bɛ se k'a to yanni kalo in tile bi saba ani kelen cɛ e ka dugawu don kɛ Abu Safunɛ ko mun dun bɛ dugu la min tɛ ka fɔ fasodenw ye ko i k'a dɔn o ɲininkali k'an k'o kɛ ka ka dugawu kɛ awɔ ka dugawu kɛ nka ka tila ka dati yɛrɛ délai yɛrɛ sigi ɔ mun danger bɛ yen y a quoi y a quelle
fasiri kabako tɛ a ko yalima un grand danger menace-t-il le pays ah ni kɔrɔfɔba ye dɛ nka an ka taa ayiwa a ko kuma na sa kɔrɔfɔba don min ye ka dɔn ibrahim tunkara Tunkara. a tuloba n'a ɲɛba na Ayi- ayiwa. an bɛ ibrahim fo Ko a a Tunkara. ko minisiri min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ anw ka diinɛ ko Diinɛ kow ma ma. a ye ka dɔn welewele da kɛ Ɔhɔn. silamɛ ni kerecɛn ani ka dɔn diinɛ fɛn o fɛn bɛ yen Ɔn. i bɛ diinɛ la i tɛ diinɛ la Ɔhɔn. i bɛ se ka dugawu kɛ cogo min ka seli cogo min jamana in ka basigi a y'o welewele da a y'o kɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na mm, mm. anw ka jamana a bɛ ka attaquer a ka dɔn fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ ka kɛ sababu ye mm. min ye a ka dɔn tansiyɔn fana o bɛ ka wuli a ka dɔn anw ni Côte d'Ivoire eh. ani anw ni MINUSMA o fana ni ɲɔgɔn cɛ a ko communiqué min bɔra kalo tile mugan ani wɔɔrɔ ni a ka dɔn a dara réseau sanfɛ ko minisiri kelen bɛ ka welewele da kɛ k'a ɲini a ka dɔn diinɛmaw fɛ bɛɛ ka a ka dɔn dugawu kɛ bi jumadonya in na kerecɛnw ta o ye kalo tile bi saba ani kelen ye o tuma na sa tɔ bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ k'a kɛ a ka dɔn ka bɛn kalo tile tan ani bi saba ni kelen ma min bɛ se k'a to jamana a bɛ basigi cogo min jamana a bɛ lafiya cogo min a ko nin welekan min filɛ nin ko tiɲɛ don ko a kan ka kɛ nka yɔrɔ min bɛ ni a ka dɔn ɲininkali tun bɛ yen n'o bɛ a jira k'a fɔ mun dun bɛ yen min bɛ ka a ka dɔn anw ka jamana menacer o de ye k'a fɔ anw ka jamana faamaw u ye délai min yɛrɛ di k'a jira k'a fɔ kalo tile bi saba ani kelen yan n'o cɛ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka tigɛ a ko n'i y'a jateminɛ kumakan dɔw bɛ yen olu y'o mɛn ŋunuŋunu kumaw la a ka dɔn olu y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ min ye a ka dɔn a kun fɔra jamana faamaw ye ko gɛlɛn dɔw bɛ yen minnu bɛna kunsi jamana in ma k'u ka saraka dɔw bɔ saraka minnu bɛ yen a b'i n'a fɔ jamana faamaw k'u y'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o de kama nin waati laban ninnu kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ataki ninnu bɛ ka kɛ ko jagoya don k'u ko k'u bɛ wuli a ka dɔn k'a ɲɛɲini joona nka yann'a kun ka ɲɛɲini ko fɛn dɔw tun bɛ yen minnu a i ka dɔn n'olu tun ɲɛfɔra a ko jɔrɔna ko in ni affaire in na donc ala i ka dɔn délai ko in dɛ ko de ko in bɛɛ lajɛlen a jɔrɔna ko ye nka min ye a i ka dɔn ko dɔ ka fisa dɔ ye waati min fɔra kalo tile bi saba ani kelen Abu Safunɛ Jara k'an k'an jija a kɛra misiriw kɔnɔ a kɛra egilisiw la a kɛra yɔrɔ wɛrɛw ye ni seli bɛ se ka kɛ o ka kɛ min bɛ se k'a to jamana bɛ se ka basigi cogo min ni dugawu min bɛ se ka kɛ o ka kɛ min bɛ se ka to jamana bɛ basigi cogo min n'o tɛ a i k'a dɔn ko in bɛ dabolo min kan a n'a delɛlama i k'a dɔn k'a fɔ k'o ye fɛn ye fɛn min bɛ ɲininkali kun bɔ ayiwa danger jumɛn de bɛ k'i kunsin anw ka jamana in ma ayiwa fasiri filɛ min ye a k'a dɔn Umaru Ongoïba a ka fasiri don u ka bi don bɔli Soir de Bamako i bonya b'a la ɲɛma i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka jamana ala ka kolo suma ala ka kɛ a kɛ hɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an ka faso ko in na ɲɛma i k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don bɔn sɛbɛn min tɔgɔ ye ko l'indépendant hatɛ nin ye la rédaction olu ka fasiri don Ahan. ko i k'a dɔn k'a fɔ hali bi min bɛ tali kɛ affaire des 49 bri- euh, 49 militaires Ahan. ivoiriens Awɔ. hali bi minnu ni olu minɛni bɛ anw ka jamana in kɔnɔ Kosɛbɛ. a ye k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ délégation belebele fila i k'a dɔn k'a fɔ olu ni Faure Gnassingbé olu ye ɲɔgɔn ye k'a dɔn k'a fɔ délégation kun fɔlɔ olu bɔra Mali cogoya la Naamu. délégation kun filanan o bɔra Côte d'Ivoire yɛrɛ cogoya la Est-ce que- k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Ahan. Faure Gnassingbé ani a bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na A b'a na. Faure Gnassingbé i k'a dɔn k'a fɔ nin ye togolɛw ka président ye maa min don i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati jamana in fila in bɛɛ lajɛlen kanu bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya anw ka mali eh, anw ka ba maliba i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la min bɛ talikɛ CEDEAO olu ye sanction min ta ka anw sɛgɛrɛ eh, bɛɛ b'a kalama k'a fɔ a nana se waati dɔ la ko in kɔni sɛbɛn nana dan ye ko in sɛbɛn nana gɛlɛya i k'a dɔn k'a fɔ anw ka eh, ɲɛmaw ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ talikɛ Faure Gnassingbé la mm. ka se k'i da don kuma in na walasa maa min ni a bɛ wele ko médiateur i k'a dɔn k'a fɔ Faure Gnassingbé a ye médiation a y'o kɛ ala nana n'a ka na ye min bɛ talikɛ o sanction o sera ka wuli gɛlɛya min ni a talen filɛ nin ye k'a dɔn anw ni Côte d'Ivoire cɛ a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasi maa bi naani ani kɔnɔntɔn min ni olu cunna anw ka bamakɔ aéroport bamakɔ modibo senu a k'a dɔn k'a fɔ o waleya min ni o kɛra kɛra fɛn fɛn min ni k'a dɔn k'a fɔ a ye maaw dabali ban a kɛra sigana ko belebeleba ye ka sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu nana na cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ u ma na sariya kɔnɔ

o tuma bisimilali y'a fɔ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ bisimilali in kɛra i b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ta kɛra i dan na i k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn k'a fɔ malidenw olu lamɛnna fɔlɔ min bɛ talikɛ ivoirienw la kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ani olu fana o ye u ɲɔgɔn ye u y'o boloda i k'a dɔn k'a fɔ ivoirienw ka nin sɔrɔdasi maa bi naani ani kɔnɔntɔn ye minnu minɛna i k'a dɔn k'a fɔ anw ka bamakɔ yan nɔ i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra juillet kalo o tile tan waati la o tuma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ an ka fara a fanga a ɲɛmaaw la olu kɔni y'a jira k'a fɔ u kɔni tɛ ka da tugu fiyewu o tuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ négociation na o bɛ bɛn kosɛbɛ nka min ye i ka dɔn k'a fɔ justice u bilalen bɛ o min ka bolo kan i ka dɔn k'a fɔ ko o baaraw fana bɛ kɛ ka se a dan na o tuma n'o baaraw kɛra ka se a dan na min mana bɔ a la ka kɛɲɛ n'i ka dɔn k'a fɔ médiation ko fana ye i ka dɔn k'a fɔ u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ ka ko in ka a bila o da kunna i ka dɔn k'a fɔ kabi tuma jan min bɛ tali kɛ anw ka ɲɛmaaw la olu y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ɛɛ diplomatie n'o ye ka fɔ ka bɛɛ kɛ diplomatie o cadre kɔnɔ a ka dɔn ka fɔ olu y'a jira ka fɔ ko u da u kɔni yɛlɛlen bɛ ivoirienw cɛ u ka o kɛ ka fɔ ko in bɛ daminɛ tuma min na fɔlɔkɔ bin minnu ni olu tigɛra waati tɛmɛnenw na ko n'an kun taara o taacogo la ka fɔ ko a tɛna kɛ fɛn min ni a bɛ sɛbɛ gɛlɛya ka fɔ an bɛ waati min kɔmi bi bɛɛ ka ji suma kɛ i koliji rɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ivoirien u kɛmɛ ka ji suma kɛ u koliji rɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ka ji suma kɛ u koliji la ka fɔ ko in ka kɛ fɛn ye min ni a bɛ se ka labɛn ka dɔn ka fɔ labɛn cogo cɛ ɲuman na fasiri filɛ nin an ye min bɔ indicateur eh, l'indépendant kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ eh, la rédaction olu ka fasiri don abu safunɛ jara l'indépendant ni y'ale bila hmm. ne b'ale indépendant kelen in b'a ta a taa abu safunɛ min ye n dɔgɔkɛ n'o ye sori ibrahima kulubali a kuma bɛɛ abu safunɛ jara min ye awa i k'a dɔn maliyɛn ni ko an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fɛn kelen min bɛ yen n'a ka teli k'o kɛ maliyɛn in fɛ kosɛbɛ o de awa i k'a dɔn balontan ye i ye balontan ko fɔ fitirirac mali de fubo i b'o ko fɔ o de siratigɛ la i b'a ka fan bɛ don minɛ ko bi a musa fana n'an ma farati maa minnu bɛ n'an ye danya da kan u ta k'u kɛ a k'a dɔn fitirirac mali de fubo o ɲɛw ye u ka firac u ka mara bi a musa jɛra u bɔra an jigi kɔrɔ min ka dɔn mali firac a bila daba wili don

aa o de fana ka teli a fɛ o ka ɲi Abu Safunɛ a ko nin cɛ in a nana ni programme min ye a yɛrɛ ɲuman na ko agir pour bâtir ɔhɔn o programme ɛɛ Mamutu Ture ni bɛɛ ko a ma ko Baviye ɔhɔn a bɛ ka taa ni anw ka balontan de ye ɔhɔn Kawo total Kawo Kawo final ee k'a bɛɛ kɛ c'est tout ee c'est fini c'est fini ye A baviye a ko n'i ye jateminɛ kɛ comité de normalisation min bɛ yen n'o tun bɛ anw kunna n'an ko a ma ko CONOR ale ye wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ kɛ anw ka jamana in kɔnɔna na min bɛ se k'a to farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la balontan o bɛ se ka awa i ka dɔn ɲɛ cogo min a y'i cɛsiri fasodenw yɛrɛ dama minnu bɛ yen n'u bɛ balontan ko n'u b'a baaraw la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de siratigɛ la maaw y'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma CONOR awa i ka dɔn a ye kalataw labɛn kalata minnu labɛnna Cɛsɔn mali de furu tɔgɔ la a bɛ sɔrɔ jɛra o kalataw nana kun cɛ ni mun ye san den disi min ye fɛnsi mali de furu a ye ɲɛma kura a k'a dɔn a y'o sɔrɔ hali n'o ye mamudu tuure bafiye bafiye a dɔn a nana ka a nana don min fo kana se an bɛ don minɛ ko bi a bɛ jɛra anw ka fɛnsi mali de furu a bɛ ka taama kunkolo de kan yan n'a ka taama sen kan a ba taama kunkolo kan ba bɛɛ bɛ ka sonsɔn sigi o tumaumana san an bɛ don ko bi lefa a se a nana a Pye kasi ni e fa in pye kelen ma kasi dɛ nin pyew yɛrɛ fɛ de bɛma kulubali a ko a ko wa i ka dɔn min ye eki min bɛ e n'a bɛ fɛdasiɔnmalen de futbolo kunna bin n' koa ma ko fɛnma foyi fɛnma f a ɲamaya bɛɛ ma bolo n'u k'a ma ko mamudu ture ni ba ko bafiye jɔn ko ala wa i k'a dɔn anw ka bɔlɔnda an kun fa min ma fɛdasiɔnmalen de futbolo a kun fa gɛlɛya min bafiye bɛ ka kɛ sababu jugu ye a i k'a dɔn ka fɛdasiɔnmalen de ba ka pse a ka don o sababu ka psew kɔnɔ tuguni dɛ min ye awa i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi fɛn caman bɛ yen minnu kɔni ye fɛnw ye fɛn minnu n'u ɲɛsinnen bɛ ah. fédération ka lawaleya a ka taabolow ma bi i n'a fɔ ah. sariya sɛbɛnw ah. n'o bɛ fédération eh, n'o bɛ violation de texte hmm. n'o b'o kofɔ hmm. k'olu bɛɛ lajɛlen k'u tɔnɔmi hmm. k'u da u kɔ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jagoya fanga ani fanga damatɛmɛ waleya o de bɛ awa i k'a dɔn ninnu gaman kɔrɔ o bɛɛ bɔlen kɔ yen ɲangini jugu k'o ta awa i k'a dɔn ni ka maaw sɛgɛrɛ ka dɔw yɛrɛ sen bɔ a la minnu yɛrɛ taalan bɛɛ ye farikolo ɲɛnajɛ k'olu sen bɔ a la ala ni bɛnbaliyaw n'a ɲɔgɔnna caman ah. ala ni awa i k'a dɔn olu y'a sababu ye hmm. fasirikɛba ko a ko kɔsa in na ah. min ye commission min bɛ n'a bɛ commission d'appel des élections de la FEMAFOOT n'a b'o kofɔ ah. o ye kumakan minnu fɔ awa i k'a dɔn farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ o taabolo kan Bavieux ninnu ka taabolo kan eh. o bɛ maa kamanagan eh. wa n'i ye jateminɛ kɛ k'a jira k'a fɔ bɛnbaliya o ɲɔ ɲɛnen don jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko tribunal arbitraire du sport n'o ye TAS anw ka eh, plainte min bɛ yen a bɛ plainte duuru bɔ o ye hɛrɛ ye plainte duuru cinq plaintes cinq plaintes o ye hɛrɛ wa o tɛ hɛrɛ ye aa e si la a ye n'aw tɛ an bɛ changer don jumɛn mais nin ka ca koyi a ka ca a ko n'i y'a jateminɛ y'a la hakilila jiginna Bavieux in bɛna don min awa i k'a dɔn a ye kuma caman fɔ a ye hakilila caman di awa i k'a dɔn min bɛ se k'a to farikolo ɲɛnajɛ a bɛ se ka bɔ awa i k'a dɔn gɛlɛya la cogo min i n'a fɔ balontan nka Bavieux ye fɛn fɛn min fɔ ani minnu bɛ ka kɛ bi ani a bɛ ka taa ni taabolo ye cogo min Abu Safunɛ Jara u cɛ ka jan i ko jɛgɛjalan ani baji o tuma na bisa maaw de b'u yɛrɛ ɲininka an minnu bɛ yen n'an ye balontan kanu an minnu bɛ yen ni awa i k'a dɔn an bɛ balontan fɛ an b'an yɛrɛ ɲininka Bavieux nakun ye mun ye balontan ko sira fɛ a ko sabu n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ye fɛn fɛn fɔ Bavieux ma taa ni o si sira ye a ka bila a ka bila a kun damatɛmɛna o awɔ Bavieux bilama ani a ka awa i k'a dɔn tɔndenw a nege tɛ maaw la bulɔgu dama o de bɛ awa i k'a dɔn ka kɛ ka fédération mara a baki sabu comité exécutif an bɛ don min na i ko bi bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ awa i k'a dɔn min ye jɛkulu dɔw bɛ yen i n'a fɔ awa i k'a dɔn ligue dɔw bɛ yen k'olu déstabiliser u b'u dabolow kan a baki comité ba in awa i k'a dɔn a ka baara don a ye minnu fɔ ka tɛmɛ clubw kan clubw bilama Abu Safunɛ Jara u bɛ u bɛ dibi la dibi ba u ko min ka t'u danbe ah. wari t'u bolo ah. wa fédération kan ka subvention min d'u ma eh. ko clubba dɔ bɛ yen ah. k'o y'a jira k'a fɔ ko salon ko miliyɔn wolonwula o tora o ma di ɲinan fana eh, miliyɔn tan o tora eh. o ma di o b'a jira k'a fɔ clubw kan ka subvention min yɛrɛ sɔrɔ Bavieux dɛsɛnen bɛ awa i k'a dɔn ko financement o subvention k'o di clubw ma. A ko bɛɛ ka bɔ yen bapi bɛ mun san saba min bɛ ni bapi y'a kɛ fɛn mali ni furu kɔnɔ a kɛra gɛlɛya dan de a kɛra ɲɛsi mali bɔda ma kelen kelen k'u bɛ da fki da naon ka denmisɛn2 an bɔra o la cogo min o ma dugu ma si la filanan ye min fila mali yɛrɛ tun bɛ se ka taa i gun ku kɛnɛ kɛnɛ o fana kɛnɛ kan ba dɛsɛsera an an bɔra o fana ba ko nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn maa ka a ko kuma bɛ don min na i ko bi yanni Bavieux k'a lajɛ k'i tɛgɛ di maaw ma ani maa minnu jɛra ka baara kɛ janfatiya wale ani awa i k'a dɔn jogo juguya dɔw bɛ ani taabolo dɔw bɛ yen baye olu dabila Bavieux kɔni bɛ min na bi o de awa i k'a dɔn yɛrɛ jira yɛrɛbaya min awa i k'a dɔn sanction sariya sɛbɛnw sɔsɔli maa gɛn yɛrɛsagokɛ dama i ko o de bɛ fédération na ko kuma bɛ don min na i ko bi min ye d'ores et déjà des manifestations sont en gestation

fasiri yɛrɛ ka bɔ yen min ye fɛn ka min bɛ na a bɛ loisir min bɛ na e la loisir o ye ça c'est le football ça c'est vrai non ah non non c'est clair mais eh bi en tant qu'ancien footballeur ka balɔntan yɛrɛ kasa ci ka bɔ a nun na kabiri Bavieux sen donna fédération in kɔnɔ a ye acte fɔlɔ fɔlɔ minnu posé n'o ye janfa ye ka ɲɛsin ne yɛrɛ ka club ma e ka club stade malien de Bamako non Mais ne y'a déposer i jo don n' mɛ ni kɛ jo nana ni kumakan minɛ ka tila ka janfa ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma de suba da fo i ka balɔntan a banna ɲa de k'a sɔrɔ ma kɛ balɔntannaba ye mais a bɛ kɛ cogo di bon a bɛ kɛ cogo di k'i to kalifabugu i ka i ka balɔntanko sika t'a la dɛ ko kalifabugu ɲɔgɔn de koyi n bɛ kalifabugu fo b'u jɔ na ka n bɛ se k'i labɛn n'a y'a ka crampon don blague t'a la dɛ Sɛti don hali lycée sankore bamakɔ lycée sankore kelen j'étais le meilleur buteur là-bas a tabarikala a blague t'a la misira Réal terrain nin mais ne yɛrɛ u ka Bavieux bɔ yen ka e bila nin e ayi a ye hali n'u nin di ne ma ne t'a fɛ t'a fɛ ayi ne bɛ fɛ dɔrɔn mali balɔntan ka ɲɛ ka ɲa mais maa min b'a dilan maa min b'a ɲɛ maa min bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan Bavieux tɛ Bavieux tɛ u ka Bavieux bɔ yen ne kun ko hakili la ale don ah, mais bi j'ai compris k'ale tɛ non tɛ c'est pas lui non c'est pas il n'est pas l'homme de la situation non, non, ça c'est clair et net ala ka ni sababa amiina yarabi u bɛ ka a jira an na ko waati sera a bɛ ka se ahɔ ko waati sera awɔ ayiwa banjugu jagura mm. jaguraga mm. a ko nara c'est mon village mm. ɔ ale bɛ ale ye nara ye ahɔ sedu gindo an b'i fo mama fɔnba ka foli lase ma ka kaba baraji fo kanubaa ni dɛmɛbaa ka u bɛɛ fo waati sera ko waati an ta dɛgɛ ma o bɛ ka signal min d'an ma abu safune dɔ bɛ dɔ fara ɲɔgɔn kan ɲama i k'a dɔn k'a fɔ l'Indicateur du Renouveau O. Dao ale ka sɛbɛn don i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ an consommateurs la o tɛ dɔwɛrɛ de sukaro ko o kunnafoni don i k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ kɛmɛ na ka taa kɛmɛ ni bi saba la sukaro kɔni ko a bɔra o la dɔgɔkun tɛmɛnen na ka fɔ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ kilo a bɛ kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ la bamakɔ a fan caman fɛ o ma i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye an consommateurs ye Ɛɛ. e ko an t'a fɛ ka dimi Walayi. i k'a dɔn k'a fɔ wa an b'a fɛ ka dimi kɛrɛnkɛrɛnnenya la commerçants Ah. a ka jan ka taa se autorités yɛrɛ ma ni o ye jamana a marabaaw ye consommateurs ni o ye sukaro a dunbaaw ye Kosɛbɛ. i k'a dɔn k'a fɔ an b'a fɛ ka

u kama ko frais de dédouanement ko olu gwɛlɛyara hali bi u kama ko min bɛ tali kɛ taji ko la kɛrɛnkɛrɛnya na Ukraine kɛlɛ i ka dɔn k'a fɔ ka taa se min bɛ tali kɛ e, Ukraine ani ur- ɛɛ, Irisiw ka kɛlɛ ma unhun. k'a selen bɛ nin bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ sababu ye min kɛlen bɛ k'a to sukaro a bɛ se ka gwɛlɛya i ka dɔn k'a fɔ studio tamani n'a n'o ye ɛɛ, arajoso dɔ ye ka dɔn k'a fɔ olu ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲininkaliw k'a sɛbɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw na jamana kɔnɔdenw y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ka dɔn k'a fɔ ni olu fara bɛ jɛkulu kan n'an ka jɛkulu la jɛkulu min ni o bɛ wele ko association des consommateurs i ka dɔn k'a fɔ ko olu kan ka wuli ka nin kɛlɛ in de kɛ ɲɛna kɛlɛ in kan ka kɛ ka ɲɛsin commerçants ma kɛlɛ in kan ka kɛ ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ autorités ma k'a sababu kɛ k'a fɔ u filɛ ka danganiya fɛn o fɛn bɔ ko u kɛlen bɛ sababu ka sukoro gɛlɛya a y'a sɔrɔ k'a fɔ u kɛlen bɛ ka sukoro gɛlɛ o ye kɔfɛ sukoro ye sukoro min ni o bɛ dilan anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ah. ko munna u tɛ se k'o suru jamana kɔnɔdenw kan walasa i ka dɔn k'a fɔ da dumuni fɛnw a bɛ se ka nɔgɔya sukoro ko o bunakun kan cogo min o kuma eh, eh, teliyala Masiri an bɛ a dan yan o kuma i ka dɔn k'a fɔ nin bɔra indicateur du renouveau kɔnɔ A. Daw ale ka sɛbɛn don Abusa Funɛ Jara k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ fo